Tres dies pro modificare sa leze chi assentat sos entes locales de sa Sardigna pro rispòndere a sas richiestas presentadas dae sos sìndicos de sas biddas interessadas. Sa Giunta e sos rapresentantes de sas autonomias locales duncas in custu tempus depent ammaniare unu testu chi non rapresentet petzi sa volontade de s'esecutivu chi a poderiu cheriat aprovare sa leze ma no aiat postu in contu sa protesta de sos sìndicos, chi si sun riunidos in Nùgoro pro pedire, cuncordes e chin atza, unu testu chi rapresentet non sa citade metropolitana de Casteddu ebbia, ma fintzas su restu de sa Regione. Un'apellu arribbadu dae sos sìndicos de Nùgoro, Tàtari, Olbia, Tèmpio, Casteddu Sardu, pro mentovare sos centros prus mannos, chi sa Giunta non podiat fàghere a mancu de picare in cussideru. E difatis su testu de sa lege at a mudare, at a cussiderare sos bisonzos istitutzionales de comunidades chi dae tropu tempus sa Regione at postu a un'ala. Su progetu polìticu chi depet essire a campu però depet pònnere sos tzitadinos in primu pianu, totu depent àere sas matessi oportunidades dae su capu 'e susu a su capu 'e josso de sa Sardigna. Sa polìtica sarda depet dare prova de maturidade polìtica, depet pessare a su benidore e no a su torraconte eletorale. In sa chistione de sa riorganizatzione de sa rete ospedaliera intervenit su SPI CGIL de Nùgoro chi rapresentat sos pensionados. In una nota firmada dae su segretàriu provinciale Giuseppinu Ghisu, su SPI CGIL aprètziat sa riforma a dispetu de sas polèmicas de custos meses. Segundu su sindacau est una riforma chi picat in cussideru sa pessone e sos bisonzos suos, mezorande su sistema sanitàriu e faghende-lu a misura de s'utèntzia. Petzi pro custu, segundu su sindacau, si diana dèpere abrandare totu sas protestas de chie diat chèrrere mantènnere su sistema de como, chi est totu burocratzia, est poderau dae sa polìtica, est tropu caru e semper prus iscarsu. Su gastu pro sa sanidade, difatis, si che manicat prus de sa metade de su bilànciu regionale, est arribbadu a unu dèpidu de battoschentos milliones de euro. Su pianu nou, segundu sa SPI CGIL, est in favore de sos tzitadinos ca non tancat sos ispidales prus minores Garantit s'assistèntzia e sa preventzione in su territòriu e in sos presìdios de base an a èssere assicurados pronto socorso e chent'e decheoto. Su sindacadu est cumbintu chi custas misuras basten a mezorare su sistema e a garantire sos servìtzios. Fintzas ca, concruit su segretàriu Ghisu, sas pessones prus dèbiles sun sos antzianos, chi in provìncia sun su bintichimbe e trinta pro chentu de sa populatzione residente. Su binu cannonau comente mediu pro contare s'istòria de unu territòriu s'enogastronomia, pro inditare s'àndala, pro atirare turistas e bisitadores interessados non petzi a su mare e a su sole, ma fintzas a sa cultura chi at fatu naschire custos produtos. Est su chi at fatu s'assòtziu La Strada del Vino Cannonau, presèdia dae Lino Fancello, chi oje in Nùgoro at ammaniau sa manifestatzione Itinerari del Gusto. Una die intrega in s'ex mercau de Prata Mameli dedicada a su binu cannonau acumpanzau dae àteras licanzias. S'assòtziu at chèrfiu interessare sos zòvanos a sos mànicos de sa traditzione e pro cussu pro sas iscolas elementares at ammaniau sa faina cariande cariande. Sos pitzinnos, picados a manu tenta dae sos mastros de cuchina an fatu sos macarrones a s'antica, una traditzione chi in Nùgoro est galu biva mescamente pro sas festas, ma chi sos prus minores non connoschen ca oramai si comporat totu prontu. In sos box s'acatabat totu su chi podet acumpanzare una bella tassa de binu cannonau, ma non sun mancados cunvegnos chin espertos de su setore e menù amaniados dae mastros de cuchina de su territòriu chi an impreadu produtos locales pro sos mànicos. Una bella faina duncas pro fagher connòschere su binu cannonau ma fintzas sas àteras licànzias de su territòriu nostru. Est totu prontu in Viale Repùblica, in Nùgoro, pro sa segunda editzione de sa manifestatzione Un viale in festa, chi s'at a fàghere sa die de sa Purìssima. Una faina promòvia dae s'assòtziu de sos commerciantes de Viale Repùblica chin su Comitadu de Bichinadu de Montegurtei e chin su patrocìniu de su Comune. Su programma est istadu presentadu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa in Munitzìpiu, presentes Marcello Seddone, assessore a sas atividades produtivas, e Mariangela Melis, presidente de s'assòtziu de sos commerciantes de Viale Repubblica. S'assessore Seddone at sutalineadu s'importàntzia de custa faina pro torrare a bida cuzones de sa citade e dare prus visibilidade a sos operadores E in prus custa borta s'at a faeddare de educatzione istradale e de sas barrieras architetònicas. A manzanu, difatis, s'at a fàghere sa manifestatzione E se fossi al posto tuo? in ocasione de sa die natzionale pro che bocare sas barrieras architetònicas a incuru de Gonari Còngiu e de sos iscaut de Nuoro Due. Sa presidente de s'assòtziu at faeddadu de totu sas fainas ammaniadas Isport chin pallavolo e artes martziales, cantu, mùsica, grupos folk. A borta 'e die, a sas bator, an a fàghere sa cerimònia de cunsigna de su prèmiu Conosciuti Illustri, riservadu a sos nugoresos chi an ammustradu un'amore particulare pro sa citade. E custa borta su prèmiu l'an dadu a Nicola Porcu, amantiosu de s'istòria e de sas traditziones de Nùgoro. S'Assòtziu natzionale de sos pompieris in congedu at a fàghere Pompieropoli pro sos pitzinnos minores chi an a àere s'oportunidade de èssere pompieris pro una die. B'at a èssere fintzas su Vespa Club de Nùgoro, Nugor Monte, sa Croce Rossa, sos Hobbistas. Una bella die de festa pro sas famìlias e sos pitzinnos minores chi s'an a ispassiare in cumpannia. Balanzare cantos prus puntos possìbile in su girone de andada est sa punna de su Nùgoro chi cheret tancare su duamiza e bìndichi binchende sas tres partias chi li mancan. Cras in su cuadrìviu, a sas duas e mesa, sos nugoresos an a jocare chin su Flaminia e pro mantènnere su cuintu postu in classìfica depen bìnchere. Su Flaminia de su restu at a bènnere a Nùgoro pro balanzare puntos pro si sarbare ca est in sos ùrtimos postos de sa classìfica chin bìndichi puntos Frutu de batos partias bintas e tres paregiadas, in s'ùrtimu turnu ant pèrdiu bator a unu chin sa Turres. Ma Marco Mariotti non si fidat e pedit a sos jocadores suos de abarrare cuncentraos comente ant fatu in Castiadas. Daniele Bianchi, su capitanu e Fabio Bagaglini ant a èssere torra in campu ca ant iscontau su turnu de iscualìfica. Pro su restu sa formatzione at a èssere cussa de semper. Sos puntos chin su Flaminia sunt netzessàrios pro poder pessare de abarrare in sa categoria